gaa were fon gị ebe i si na-anọnyere anyị Lagos gịnị ka ị na-arụ

mba bishop sorry echere m mba mba mba ọ mistake sorry aha gị miracle aha igbo gị aha igbo gị ifeyinwa ifeyinwa onye Nwafọ. Ị wụ onye ebee? Ọ onye Anambra steeti, onye Ọka. Ebe na Ọka? Amanuke, Ọka North. Ị lụọla di? Mba. Ị mụọla nwa? Mba. Ị na-eme ihe ọgbanje? mba mmụọ ogbi ọ nọ n'ụlọ unu mba mmụọ ngwọrọ kwanụ mba mmụọ imbecile mba o nwere nne gị na nna gị ha dị ndụ yes sir eya ị dị afọ ole 24 m gaa n'iru ma eleta akụ mana ihe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum mm, gaa n'iru i ji agwọ ụra mba sa wepụtagodi eze gị eze m ka m hụ eze gị ị baala onwe gị mamịrị n'ahụ mbụ mba sa mba ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum mba ụmụ nwoke ole ka i nyerela ụmụ nwoke atọ e ji eji okpu ata gị ka ha dị ata gị weta atụ a na-eji okpu ị na-eme ihe ụka ka ị na-eme ihe omenala m na-eme ihe ụka anọ m n'omenala ị ma nri esi na m na-eme gịnị sa ị ma nri esi ya ama m esi nri ọfụma gị na enyi gị nwoke nọrọ eji anya ahụ mba mba mba ego enyi ele mkpu ị na-eti ma atawa gị hey jesus mm. oh oh oh o nwere mgbe na-eti specially like ma achọ m na-akọchị n'ọnụ gị tie mkpu ị na-eti gị were mkpu tiktok bịa na-etiri m hia tie mkpu ị na-eti je were iti mkpu mkpu ụmụazị a ụmụ ụmụ highway ji anara coin na live bịa na-etiri m hia dibịa ga-etinye aha aha ọ ya bụ mkpu na-eti bishọp ma eje enyo ọ ọ online mkpu mkpu tiktok ma ọ ga-enyo genotype ha ee e. blood group gị O positive congrats kpọọ nọmba gị nwoke ọbụla akpọrọ gị buru n'obi na na nwoke kpọọ gị na fon ọ gịnwa ga-eji aka gị chuzuru and nke ọbụla ị na-alaịkịghị gị blọk onye ahụ kpọọ nọmba gị

nna good evening sir onye wụ nna gị ọ mụwa ka ị bara nga akpọga nna gị I'm, I'm sorry, sir. Ọ mụwa ka ị bara nga akpọga nna gị onye wụ nna gị mụwa wụ nna gị

ụmụazị ndị nwere akpịrị ogologo ndị na-eto ihe ị dị afọ ole adị m 29 ị dị 29 Mm. ị ji ere ụdọ ewu ajụwa gị mpa gị o ji ere ụdọ ewu mba abụ m barista abụ m barista ewu ba gịnị barista barista were fọnụ gị echa gba gị ọkụ mba that means I mean abụ m em, barista like coffee barista onye na-eme tii ọrụ m na-arụ n'obodo a ị ga-ere tii ana m eme kọfị ana m eme kọfị anya anya atọ mba tọchị n'ọnụ gị

bịara nga bịa asị m kwere ekele onye nyere gị chief a ị lụbe nwaanyị ga na-aza chief

nsogbu adịrọ ka aka gị nọkwado ote ị nwere aka egbe Aka ihe mere ebe a esi n'elu wee daa. Eo oh, my brother, eo oh, my brother, ndo nna thank God e noticiri m ya. Ga-ewerezi nke ọzọ hazie ya ya dị ka ọ wụ ofu ihe. iwe ma mba ala e bịara bịa mezie ya na ịkwa ka nke ahụ ka ọ dị ka ibu eji m iwe ma chineke m gọzie gị na i kwuru eziokwu chai onye aka ama m si iwe onye aka egbe ihe o mehụrụ gị n'ụkwụ mba o nwerọ ihe mere n'ụkwụ adị m fit na nke ahụ ọ zụrụ aka eh, they just dey show you ọfụma ka ọ ghara ka ọ dị dị otu a ka ọ na-adị enwe ya ya emezi ya ndo nna ewo i si n'elu daa i si n'elu daa esi n'elu wee dakwa ebe anyị na-achụ ihe a ya-eri ewo ndo nna ya were fon ọrụ aka egbe si n'elu aha aha Afa m bụ Ebuka. Ebuka onye? Ebuka Odumodu. Ị dị afọ ole? Adị m 35 years. Ị mụọla nwa? Mba mba. Ị lụbele nwaanyị? anụbeghị nwaanyị mbụ amadị nwaanyị kere chineke agba gị ọkụ ma nwaanyị ga-esi n'elu wụọ chineke agba gị ọkụ onye aka egbe bịara nga bịa gwa m sị ma nwaanyị mana m gwa gị n'ebe m na-arụ ọrụ m kere chineke agba gị ọkụ ị bịara nga bịa gwa m sị ma nwaanyị ị mahụ nwaanyị ọkpụ nne ji agha ụgha unu ghagha bishọp amarọ nwaanyị kpe ire nkịta a kpọgha pitbull ị bịara nga gwa m sị ma nwaanyị n'ihe o meghị ihu ka nkịta kpụ apitipu bịa ga atụra atụghara m ọga bishọp amarọ m nwaanyị mmarọ mmadụ ma onwe ya amarọ m nwaanyị abụ m vejin ewu ogene abụ m vejin mụ na fada bi fada bịa zụọ m ofu emetụbeghị m nwaanyị aka before mụ na fada bi bie wee wee so achọbu m ichi fada nọ na emesịzi enwee ka o si dị maka na ofu nwa ka m bụ a wee sibe ọnwụ na mụnwa na mụ ama echi fada ka m gbaa ya

make you see you na make you know say no be no be woman ya nwoke ọ bụrụ nwaanyị ọ nwoke n'anya ihe m ji akpụghara aka egbe adịghị ama ama nwaanyị ọbụla gị na nwere contact ha jiri ya mara gị sọ onye aka egbe enwere something na amata mma chere chineke agbaghị ọ naghị ezaga odogbodu odogbodu ya ọ na-anaghị ezaga odogbodu na tips app oge mkpụmkpụ bịakwa ma ọgụ ụzọ gị n'aka dị short ka ịbịa nga abịa ajụ m sịwa na m akpụla gị aka egbe wuo onye awara ya agba nne na nna ya elebe ise ha anwụọna ka ha dị ndụ mma m nwụrụ mana mpa m dị ndụ na gịnị gburu nne gị amakwa m ihe gburu ya ahụ ọ yakatara arụ nwụọrọ onwe ya nna Ọ, ebe i si na-anọnyere anyị anọ m na Qatar ị ji agba ncha mba ị ga-ata akwụla mba amarọ m nwaanyị ọgbọ ngwa bụ gị before ị ma nwaanyị iwu gị bishọp abụ m vejin nke nke ị na-emere m jealousy na-alọ m anya abụ m vejin